So, seo ár bpíosa nua le haghaidh inniu agus baineann sé le teoirim Phíotagarás agus beidh sibh ag cloisteáil mar gheall ar teoirim Phíotagarás go dtí go bhfágann sibh an scoil. Ok, so is teoirim, is coincheap é an-an-an-tábhachtach ar fad. Ok, agus beimid ag déanamh é arís agus arís. so is fiú é a thuiscint i gceart an chéad uair. ok so inniu just ba mhaith liom tús beag a chur leis, leanfaimid ar aghaidh amárach. ok so just an bunús leis ná níl sé ró casta in ao' chor. ok baineann sé le triantán dronuilleach. ok so tá ceann amháin againn anseo. triantán. le dronuillinn sa chúinne. OK? Agus tá fhios againn an nodaireacht sin, ciallaíonn sé sin 90 céim. OK? Go bhfuil an uillinn sin 90 céim. Um, tá slí eile gur féidir leat é a scríobh, uaireanta bíonn sé scríte mar seo. Bíonn sé scríte mar sin. So ciallaíonn sé sin 90 céim chomh maith. Ok, so just ag féachaint anseo ar feadh soicind. Táimid tar éis rá go bhfuil fad an tsleasa seo, B aonad, tá fad an tsleasa seo, C, centimeter nó méadar nó cibé rud, tá fad an tsleasa seo, A méadar nó centimeter nó millimeter nó míle, is cuma. So, is féidir linn a rá, tá fad an tsleasa seo A, fad an tsleasa seo C, fad an tsleasa sin B. Okay? So, de réir teoirim Phíotagarás, is féidir linn a rá go bhfuil an taobh is faide don triantán, agus deirmid gurb é sin an taobhagán.

cothrom le, fad B cearnaithe, móide, fad C cearnaithe. Ok, so má déanaim é sin níos simplí, táimid chun a rá go bhfuil an fad seo cearnaithe cothrom le, an fad seo cearnaithe, móide an fad seo cearnaithe. Uaireanta ní úsáidtear na litreacha A, B agus C chun é a chur in iúl. Uaireanta úsáideann daoine an litir T, arís de bharr gurb é sin an taobhagán. an taobh is faide. Now conas go bhfuil fhios againn gurb é seo an taobh is faide? Bhuel, tá an taobhagán i gcónaí os comhair an uillinn is faide agus sin é an dronuillinn, an nócha céim. So beidh an taobhagán i gcónaí os comhair nó urchomhaireach den nócha céim. Ok, so sin an taobhagán. Agus má cuimhin libh in ár seomra ranga bhí póstaeir ann agus bhí na litreacha U agus C ann. So beidh sibh ag déanamh níos mó de sin ins an tríú bhliain, ag úsáid an U agus C. But just don nóiméad, is féidir leat a rá, fiú gan aon eolas eile a bheith agat, is féidir leat a rá anois, De bharr go bhfuil teoirim Pythagoras ar eolas againn anois, is féidir linn a rá go bhfuil an taobh is faide, fad an taobh is faide seo T, cearnaithe, cothrom le suim cearnóg an dá taobh eile, so tá sé chun a bheith cothrom le U cearnaithe, móide an taobh seo cearnaithe, C cearnaithe. So seo slí eile a feicfidh tú é scríte síos chomh maith, ok? So uaireanta úsáidtear na litreacha seo, uaireanta eile úsáidtear na litreacha sin agus bíonn sé istigh sna foirmlí mata. So ní caithfidh tú é sin a fhoghlaim de ghlanmheabhair, tá sé istigh sna foirmlí mata but really is fiú é mar tá, you know, ní, ní thógann sé mórán ama chun é sin a fhoghlaim i gceart agus beidh tú ag úsáid an méid sin. Ok, bogaimid síos go dtí sampla conas a úsáidimid teoirim Pythagoras i ceisteanna. So seo sampla ón leabhar agus deireann sé faigh fad na sleasa a bhfuil X orthu. So táimid chun féachaint air sin. So an chéad rud le scríobh síos má tá triantán dronuilleach agat, seo nó é sin. An chéad rud a scríobh síos nuair a feiceann tú triantán mar sin ná teoirim Pythagoras. Ok, so táimid chun scríobh A cearnaithe cothrom le B cearnaithe móide C cearnaithe. Agus is é A an taobhagán nó an taobh is faide. So táimid ag caint mar gheall ar é seo le haghaidh A. So ins an cheist seo then, seo an foirmle. agus cuirimid an A agus an B agus an C anseo so sin é an foirmle agus in ár ceist ansin sin an slí a fhéachann sé an taobh is faide so an taobh os comhair an taobh an an dronuilleog an dronuillinn sin an taobhagán so seo é an taobhagán ní caithfidh tú é sin a scríobh but is maith liomsa é a scríobh. So tá an fad an taobh anaithnid, X. Agus tá a fhios againn de bharr an teoirim Pythagoras go bhfuil an fad sin cearnaithe anois chun a bheith cothrom le fad an taobh seo, so an trí cearnaithe móide fad an taobh seo, which is dó cearnaithe. So anois tá cothromóid againn agus is féidir linn é a réiteach. So X cearnaithe, cothrom le 3 cearnaithe, sin 9. Déan é ar an áireamhán más maith leat, níl aon fadhb in aon chor. So tá X cearnaithe cothrom le 13. Now, cad a dúirt sé anseo? Faigh fad na sleasa a bhfuil X orthu. Ok, so we have X cearnaithe cothrom le 13. Ba mhaith linn fáil réidh leis an X cearnaithe. Ba mhaith linn fáil réidh leis sin. So tá mé chun scríobh, má tá X cearnaithe cothrom le 13, cad a chealódh amach Cearnóg, bhuel, sin fréamh cearnach, so déanfaidh mé é sin den taobh seo agus déanfaidh mé é den taobh eile agus cad a bheidh agam ag an deireadh then? Cealaíonn na rudaí seo amach an cearnóg agus an fréamh cearnach agus tá mé fágtha le X cothrom le fréamh cearnach 13. Nó is féidir leat é a chur isteach i d'áireamhán más maith leat.